Dave, Eh tá an ceacht seo ar Gimp díreach chun léiriú cén chaoi duine a roghnú ehm ó cúlra, atá cineál sách difriúil so mar shampla an cailín seo ehm now tá an taifeach nó an resolution ar an pictiúr seo cineál íseal agus just, Níor aimsigh mé ceann feiliúnach a bhí níos mó, but is cuma, tá an prionsabal mar an gcéanna. So an uirlis a úsáideann muid ná an Foreground Select tool, mar a deireann sé select a foreground region containing foreground objects, so cuireann tú lasú garbh timpeall ar an rud atá tú ag iarraidh a roghnú nó an duine. Bí cinnte go gceanglaíonn tú ar ais é. agus is féidir linn é a mhéadú is dóigh. Agus ansin just tabhair faoi deara tá scuab péinte agat, nó tá an scuab beagáinín beag faoi láthair so méadóidh mé beagán é. So cuireann muid dath an chúlra, gabh mo leithscéal, dath an dúch timpeall ar na píosaí atá muid ag iarraidh roghnú. Just ag iarraidh na, an réimse dathanna ar fad a roghnú. Ok. Agus anois feiceann sibh eh fuair sé an cuid is mó dhe ach mhissáil sé roinnt gon eh gruaig anseo so is féidir féidir an scuab a dhéanamh beagán níos lú agus just you know níl mise chun rófhad a chaitheamh eh. Fuair sé níos mó. Now fuair sé beagáinín an iomarca gon paiste bán seo. So, is gá dom just brú ar control agus athraíonn sé go dtí erase. Just an píosa sin a bhaint más féidir. Níos mó ná bhí sé. Now, agus ní bhfuair sé go hiomlán é. So tá an chuid is mó eile i gceart anois. So just brúnn muid ar return, seo an príomhrud, return agus faigheann muid na marching ants. Now mhissáil sé píosa gon gualainn. So má tá tú ag iarraidh uirlis eile a úsáid, mar shampla leis na fuzzy select line dath nó fiú free select, Roghnaigh ceann ach go, bí cinnte, an ceithre cnap, bí cinnte dearfa go roghnaíonn tú Add to the current selection ar dtús, ní an ceann seo, Replace the current selection, nó Caillfidh tú the marching ants, so Add to the current selection agus is féidir linn Free select a, ina timpeall ar an bpíosa seo de gheansaí an chailín. agus é a cheangal suas agus anois tá an chuid sin agus ansin dá mbeadh muid ag iarraidh an píosa bán sin a bhaint subtract from agus arís just líne a chur timpeall ar an gcuid sin den sneachta tá sé bainte agus mar sin just, just leanann tú ort now déarfaimid go bhfuil sé sin sásúil zúmálann muid amach Agus tá an cailín roghnaithe. So anois ní gá ach copy, dul go dtí do cúlra, seo cúlra atá againn agus tá an taifeach i bhfad níos mó air ach is cuma, so just mar it's just an principle agus paste. Agus téann sí isteach mar sraith nua, tabhair faoi deara floating selection. So ba cheart ainm le, le go mbeidh sí so cuirfidh muid cailín isteach. agus ba cheart ainm a thabhairt di agus ansin an move tool a úsáid chun í a bhogadh go dtí is abair go bhfuil sí ag breathnú ar an ar an gcaisleán. Eh ok em so tá ár sraith againn anois eh abair go raibh muid ag iarraidh eh dath na gruaige. don chailín a athrú. Bhuel arís is féidir linn an uirlis seo a úsáid now téigh ar ais go dtí add to the, replace the current selection so bí cinnte go bhfuil an sraith an cailín roghnaithe agus cuirfidh muid arís an lasso timpeall ar a cuid gruaige an uair seo. Ok agus arís ansin ag dathú isteach méadóidh mé an scuab beagainín dathú isteach ar a cuid gruaige tá neart cineál dathanna difriúla sa page nach bhfuil sé ar fad an céanna tá dathanna fionn agus feic again ok so mar sin do mhiosáil sé amach so caithfidh muid zúmáil isteach níos mó. Agus b'fhéidir an scuab a laghdú na ribí seo a fháil agus iarracht a dhéanamh gan an geansaí. So, uh, mar a fheiceann sibh tá, tá sé ag 800 faoin gcéad Tá na picteilíní le feiceáil go soiléir ach ar aon nós, mar a dúirt mé, is an prionsabal, ok. Um, agus ansin is féidir arís rudaí ar nós uh, fuzzy select a úsáid. Ó, oh, rinne mé dearmad now, you see, seod an rud. Tá tú in ann dearmad a dhéanamh, so caithfidh mé a dhéanamh arís. An rud a rinne mé ná níor bhrúigh mé ar return. So just déanfaimid go han-sciopaí é. Paint, méadaigh an scuab, paint up isteach ar na píosaí difriúla den ghruaig. Laghdaigh an scuab agus ní dhéanfaimid dearmad an uair seo ar return a bhrú. So return agus an uair seo is add to current. Bí cinnte arís go bhfuil add to current Now, níl sé sin í. Déanann sé cúis. Ok, but arís d'fhéadfadh sibh add agus subtract a dhéanamh de réir mar a theastaíonn uaibh. Now, an rud atá uainn anois ná dath, tugaimis dath, b'fhéidir buí de shaghas éigin di, agus, eh, ok. Now, tá sraith nua le dhul isteach agus beidh sé méid na híomhá iomláine ehm agus tabharfaimid ainm dhó seo eh dath nua roghnaigh an buicéad péinte bí cinnte go bhfuil fill whole selection agat ní similar colours agus ansin caith isteach eh agus féach ehm now déanfaidh muid undo so fuair sé píosa of the selection so b'fhearr dom fáil réidh leis sin go mbeidh an free select tool ar ais go dtí an cailín a bhfuil muid ag oibriú ar an job anseo so fuair an colour select tool an iomarca so eh tá muid ag iarraidh an tool subtract roghnaigh

So tá sé sin bainte agus féach tá ceann thall anseo agus tá sé sin bainte so zúmálfaidh muid amach le feiceáil nach raibh aon rud eile no ok so is féidir linn dul ar ais go dtí ár sraith ar ais go dtí an buicéad agus an uair seo ok so ní roghnaíonn sé sin iontach mar atá sé ach leis an sraith sin roghnaithe

Agus sin an chaoi gur féidir dath gruaige a athrú? Agus cén chaoi le rud a bhogadh isteach i sraith? Dá mbeadh muid ag iarraidh an cailín a athrú ó thaobh scálú, roghnódh muid, d'fhéadfadh muid an sraith, d'fhéadfadh muid merge down a dhéanamh ionas go mbeadh an sraith mar chuid den cailín agus ansin d'fhéadfadh muid scálú a dhéanamh uirthi. Ach ba cheart really an scálú a dhéanamh. roimh dath na gruaige a athrú agus ag messáil thart leis na sraitheanna. Sin é!